aw ni yan tuma activiste lajɛbagaw an bɛna masala mun kan bi an bɛna masala ko dɔ kan ko min n'a kɛlen don mankanba ye réseaux sociaux kan a ko bɛ boli jumɛn kan a bɛ boli mali kan mali kan ka taa yɔrɔ jumɛn kan eh, cma kɛlen ka voyage dɔ entreprend ka taa new york par le concours de d'une ong américaine diplomatique donc olu de sababu la cma sera ka eh, nations unies lasɔrɔ new york o o lasɔrɔli yen nɔ o wolola ko minnu na an da bɛna don o la a wolola koba fila la koba fila jumɛn ni o o ye u permettre ka se ka eh, jo sɔrɔ mali kan donc o koba fɔlɔ ye jumɛn c'est à dire nations unies ye ultimatum di mali ma k'a fɔ ko mali bɛ senna sumaya la accord de réconciliation pour la paix application min na sisan ko mali état de jɔyɔrɔ eh, eh, ka responsabilité dégagelen don k'a fɔ ko mali de bɛ blocage la o, o cadre kɔnɔna na donc o hokumu kɔnɔ sisan an bɛ se k'a fɔ mali diplomatie ale sera ka to kɔ ye nin ko la barisa eh, rebellew sera ka se nations unies na ka se k'u ka cikan lase yen o cikan nana wolo ɲangini menace la ka ɲɛsin mali état ma comme quoi n'an ma d'ici fin 31 euh, mars euh, euh, ka accord lawaleya comme il le faut ko mali bɛ sanctionner o koba kelen koba filanan ye jumɛn vidéo dɔ publiera jabarani dɔw kan n'an b'a fɔ o ma ko europe 1 o jabarani kan journaliste fila france journaliste fila u bɛ bɔ u bɛ kuma u bɛ kuma caman fɔ kuma minnu vraiment a bɛ maliyɛnw tɔɔrɔ kumakan kɔnɔna na fɛnw b'a kɔnɔ an bɛ tila ka don o kɔnɔ k'o explique aw ye donc an ka bi masala bɛna boli o de kan donc n'an nana ta k'a lajɛ k'a fɔ ko cma bɔra yan ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo new york a ma kɛ an ka ɲɛmaaw u kɔ kan barisa n'i y'a mɛn k'i bɛ bɔ mali kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la passeport maliyɛn dɔ de bɛ d'i ma i bɛ taa donc nu an kɔni bɛ min fɔ rebelle ninnu u bɛ bɔ yan don min ka taa new york donc an ka ɲɛmaaw tun b'a kalama passeport maliyɛn de dir'u ma u taara aéroport international de senu modibo keyita de la ka avion ta yen ka taga donc fɛn bɛɛ b'a yira k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw tun b'a kalama mais u ma fɛn fɔ donc u selen yen nɔ sisan états unis new york nations unies la u y'u ka cikanw lase yen ka gɛlɛya minnu bɛ accord application ko la k'o fɔ diɲɛmaa ye diɲɛmaa fana y'u lamɛn o y'a sɔrɔ anw bɛ yan nɔ malidenw anw bɛ yan nɔ an ye dannaya ta ka da minnu kan n'o ye ibk n'a ka gouvernement ye et principalement a ka ministre des affaires étrangères min ye cɛman hubert kulubali ye a bɛ yan a ma fɛn a ma a ma wuli ka bɔ a nɔ la a ma fɛn fɔ ninnu taara u taar'u ka cikan lase ka fɛn bɛɛ fɔ mali ma nation des nations unies kɔnɔna na k'a fɔ ko mali de bɛ ka blocage in constituer donc o kelen kɔnɔ nations unies y'u lamɛn u nana cikan di mali ma k'a fɔ ko mali de bɛ ka accord lawaleyali bloquer donc o blocage ni mali m'i sen bɔ o ko kan ka se ka a nɔgɔya d'ici le 31 mars ko an bɛ ɲangi de donc ɲininkali la an tɛ se k'a fɔ ko surprise don bari an yɛrɛ ka ko laɲininen don an ka ko laɲininen don cogo di n'i y'a ta k'a lajɛ kunu ninnu mana taa yɔrɔ o yɔrɔ eh, an bɛ hakili jigin kɛ eh, depuis nin ko in bɛ daminɛ 2012 ka na an y'a ye k'a fɔ k'u bɛ eh, eh, eh, Europe yen nɔ ko ɲɛɲini na u bɛ ka u ka diplomasi bila en avant n'aw hakili b'a la yɛrɛ Eh, u taara suisse ninnu u taara belgique ninnu u taar'u ka kuma fɔ yen k'a fɔ ko olu bɔlen don ka na kuma c'est à dire région du nord bɛɛ de tɔgɔ la min ye nkalon ye nkalon min eh, an anw ka autoritéw dɛsɛra k'o kɛlɛ médiatiquement u bɔr'u la u n'an ka mɔgɔ dɔw sigira chaînew kan chaîne télé européenw kan i n'a fɔ an ka député muso chato a dɔnni kama chato dimi kojugu a ɲɛji jiginna ko musa asarid ma ko ni nin tun ye mali ye k'ale b'a da ɲɛ kan bari a bɛ ka nkalon minnu ta ka ɲɛsin mali ma k'a fɔ ko eh, eh, gouvernement kɛlen don mali état kɛlen don ka eh, tuarɛgiw minimiser k'u kɛ k'u discriminer k'u kɛ kɛrɛfɛfɛn ye ko ko an ko mɔgɔ finman minnu na anw maliyɛn tɔ an bɛ sud ni yɔrɔ tɔw la an kariyalen don k'a fɔ ko an bɛ tuarɛgiw ko ban mali la k'u bɛɛ faga donc o cadre kɔnɔ n'an y'a ta k'a layɛ jateminɛ bɛ boli min kan mali diplomasi dalen don sunɔgɔ la u ma baara foyi kɛ maliyɛn minnu bɛ yen nɔ an ka expatrié minnu bɛ yen nɔ n'u cɛsirilen don u b'u ka tunga la yen olu de tun b'u ka dɔrɔmɛ kelen n'u ka dɔrɔmɛ fila fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka mankan ci eh, o niveau ninnu na ambassade b'o la nations unies b'o la k'a yira k'a fɔ ko ninnu bɛ ka nkalon min ta ka da mali la ko tiɲɛ tɛ donc pendant que en ce temps eh, ministère kuturu dɔ de dédiélen don nin na wari b'u kun mali wari bɛ yen u ka se ka nin baara kɛ mais u dɛsɛlen don depuis o wagati fo ka na taa bila bi la donc k'a fɔ ko malidenw ma wuli k'u jɔ u y'u jɔ à hauteur de souhait an ka diplomasi de péchéra parce que ils ont perdu ce combat médiatique contre euh, le MNLA dans le temps bon an progressér'o la an hakili la mɔgɔ n'i ka fili ye i b'i yɛrɛ racheter danaya tara ka da IBK kan 2013 ale ye promessew ta maliyɛnw ye k'a fɔ kow bɛ yɛlɛma an nana ye k'a fɔ tuguni halisa an ka diplomatie a dalen don sunɔgɔ la a dalen don sunɔgɔ la ka da hukumu jumɛn kan parce que n'a y'a ta k'a lajɛ an taara don processus de négociation dɔ kɔnɔ Alger ni e accord pour la paix wolola o la o accord de la paix o nana ka na coron an kunna i b'a fɔ banfula donc o kɛwale kɔnɔ maa min y'o signé o ye ministre Abdoulaye Diop ye en son temps donc maliyɛn maliyɛnw y'u ka mécontentement jira k'a fɔ ko nin accord in an ka tiɲɛ t'a kɔnɔ nin accord in a tɛ mali arranger bi a tɛ mali arranger sini an y'an to o la gouvernement ye forcing kɛ ka accord in coron an kunna diyagoya kisɛ bilen na o accord in coronnen an kunna kuma bɛɛ fɔra ko fɛn bɛɛ dara anw kan rebelle ninnu ye ko bɛɛ da mali kan ko parce que an ka gouvernement dɛsɛlen don gouvernement dalen don la naïvement k'a fɔ ko mɔgɔw don mɔgɔ minnu bɛ se k'u ka ko lawaleya k'u ka eh, k'u dalakanw natimɛ an nana jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu mɔgɔ ladiriw tɛ mɔgɔ tɛ minnu qui sont prêts pour la paix mɔgɔ ban murutilenw don u bɛ kɛrɛfilako la u ni faransi bɛ kalabu kalabu la ka se ka mali tila donc an nana évoluer ka bɔ o bɛɛ cadre kɔnɔ an nana ye k'a fɔ tuguni ko halisa an ka diplomatie bɛ sunɔgɔ la o de nana kɛ nin voyage in ye n'u taara u ka cikan nase n'a fɔra ko sanction bɛ ta ka di mali ma da mali kan ka sɔrɔ nin cɛ an nana ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ accord in kɔnɔ u y'u dalakanw di ko dɔw la k'u tɛ k'u bɛ accord in bato ko mali tilali ko kuma ko t'u da la bilen mais an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko accord in lawaleyali kɔnɔna na wagati min a tun bɛ ka taa u yɛrɛ y'a violer ko caman ONU ye ani nations unies ani communauté internationale ye bagabagaliw kɛ k'u b'u sanctionner mais u m'u sanctionner sanction kelen min tun fɔra k'o bɛ da u kan en fait o sanction c'est insensé et c'est irresponsable ka da mun kan parce que u ko k'u b'u sanctionner k'u ka wari minnu b'u bolo k'olu geler mɔgɔ minnu don u ni warimugu de bɛ yala k'a fɔ compte b'u bolo diɲɛ diɲɛ bankiw la o mɔgɔw tɛ donc o sanction o tun ye sanction fu de ye pari wari dɔnniya t'u bolo diɲɛ diɲɛ ɲɛ na bankibaw la donc an nana bɔ o bɛɛ cadre kɔnɔ an nana se nin ma sanction sanction kɔfɛ ko mali bɛ sanctionner d'ici le 31 n'a ma a ka euh, euh, accord in lawaleya comme il le faut donc o kɔnɔna na an nana journaliste fila lamɛn kunu vidéo dɔ la olu bɔra u ye kuma u kumana u ko ko faransi diminen don ko faransi diminen don ka da jumɛn kan ko blocage min bɛ sen na ko nations unies y'a jira k'a fɔ ko IBK n'a ka gouvernement de nɔ don accord in lawaleya la ko donc ko maintenant faransi diminen don la parce que faransi nana mali la en tant que héros maintenant faransi yelen don en tant que ennemi du mali ka da mun gɛlɛya kan bari gouvernement dɛsɛlen don ka accord lawaleya ka fɔ fana ko wari min dilen don accord in lawaleyali ma ko IBK n'a ka gouvernement kɛlen don k'o wari in détourner wari in ka di pour que les régions du nord ka se ka développer IBK n'a ka gouvernement bɛ k'o détourner u kɛlen don k'o don da wɛrɛ fɛ min tɛ bɛnkan da ye o gɛlɛya kɔnɔna na ko faransi diminen don u nana b'o la u nana maga an ka président de la république yɛrɛ la k'a fɔ ko ko président de la république yɛrɛ y'i sen kɔrɔtan n b'a fɔ a nazarakan na il a laissé pourrir le, sur pied l'accord de paix donc k'a ma a cɛsiri cogo si la pour que accord in ka se ka eh, eh, labato a ka se ka appliquer olu ye gɛlɛyaw ye minnu u bɛ k'o da ibrahim bubakar keyita n'a ka gouvernement kɔ kan o tɛmɛnen kɔfɛ u nana don kuma la kuma min a bɛ maa dimi kuma min maliyɛn den bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ o ye kuma jumɛn k'a fɔ ko mali électeurs n'i y'u ta k'a lajɛ minnu bɛ kɔrɔn fɛ minnu bɛ eh, eh, sudi fɛ disons ko olu olu tɛ minnu électeur minnu bɛ kɔrɔn fɛ fɛ o tiɲɛ ne fɛ o y'u ka manamanakan de ye wa o kuma maliyɛn den fɛn fɛn man'o mɛn o kan ka wuli k'i jɔ ka kɛlɛ k'o la barisa tiɲɛ tɛ u bɛ fɛ ka farafarali de yira an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko maliyɛn minnu bɛ sudi la olu kɛlen don ka eh, juguya ta olu kɛlen don ka lagosili ta olu kɛlen don ka ban maliyɛn tɔw la minnu bɛ nord fɛ or que an b'a dɔn ko mali ye jamana ye jamana min o t'a kɔnɔ an bɛɛ dɔ la kelen bɛ sud la komi an bɛɛ dɔ la kelen ka mɔgɔ bɛ nord la ce problème sud nord ne s'est jamais posé au mali nin ye tulobilen ka tactique ye pour que ka se ka anw diviser davantage pour que banbagaci ninnu ka se ka u imposer an da la olu yɛrɛ fana ka se k'u sago sɔrɔ anw kan donc nin vidéo in n'an y'a lajɛ an kan ka nin lakɔlɔsili ka a yɔrɔ la ka a yɔrɔ k'a kumakan wuli k'a jɔ ka combattu avec fermeté barisa n'an y'an sigi ko mali gouvernement de bɛna na wuli ka nin kɛlɛ k'an ye o tɛna n'a kɛ bari u y'a yira k'a fɔ u mago tɛ mali la bi u mago tɛ mali la sini bari u tun kan ka ko o ko kɛ côté diplomati diplomatie u m'a kɛ an ka tungarankew de tun bɛ wuli mɔgɔ kelen fila saba tan mugan bi saba u bɛ wuli u bɛ taa marisiw kɛ ka protestation kɛ ka mali defansi ta pendant que an ka diplomasi bɛ sunɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ fana n'a y'a ta k'a lajɛ semɛni tɛmɛ tɛmɛnen na mouvement jeune dɔ wulilen tun don n'u b'a mouvement jeune wele ko on a tout compris olu nana bɔ u ka daden na ka wuli k'u jɔ u sen kan u tun bɛ taa sitting kɛ faransi ambassade la k'u bɛ faransi denonse bari faransi bɛ kalabu kalabu min na mali la ale IBK kelen de bɔra tele la jabaranin na k'a fɔ ko minnu bɛ ka faransi eh, bagabaga minnu bɛ ka taa sitting kɛ faransi da la k'a tɛ u ka ko tolere k'u k'a dabila ko barisa ko faransi ye anw teri o faransi kelen min ye ale teri o faransi kelen de bɛ fɛ k'ale coron bi donc c'est pour vous dire que IBK yɛrɛ bɛ nin ko in kɔnɔ a t'a dɔn a bɛ min kɛ a t'a dɔn a bɛ mun fɔ bilen donc anw de kan k'a layɛ sisan ka mali ta k'a bila nin ko bɛɛ sanfɛ u ye kalifikatifu dɔw fɔ an ka perezidan de la republiki ma bonya ni fɛn kɔnɔ a man kan surtout venant d'étrangers journaliste vincent ni patrick u nana u nana maga an ka perezidan na ka kalifikatifu fɔ a ma i n'a fɔ ko c'est un démagogue i n'a fɔ k'a fɔ ko c'est quelqu'un qui, qui paraît sage avec une, une fausse humilité u nana nɛni caman ta ka tengo an ka président de la république la min man kan min tɛ tiɲɛ ye mais n'i y'a ta k'a lajɛ fana an tɛ se ka an pan président de la république ni a ka gouvernement kan bari n'i y'a ye ninnu bɛ maga anw na bi c'est parce que président de sɔnna kunun donc o fana yɔrɔ tiɲɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye kuma in nkalonkisɛw b'a kɔnɔ i n'a fɔ tiɲɛkisɛw b'a kɔnɔ cogo min kalifikatifu dɔw fɔra k'a fɔ ko perezidan dɛsɛra ko c'est irresponsable ko le président a failli o fɛn ninnu b'a kɔnɔ an b'a yira k'a fɔ o kumakan ninnu yɔrɔ ninnu dɔw ye tiɲɛ ye même si n'a man d'an ye ko mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ mais tiɲɛ dɔw bɛ kuma in na ibrahim bubakar keyita bɛ yɔrɔ min bi a dɛsɛra a dɛsɛra barisa nations unies o bɛ k'a lâcher faransi bɛ k'a lâcher le peuple malien o b'a ka degun n'a ka fɛn na olu tigɛra a la donc solution jumɛn b'o la solution wɛrɛ t'a la an ka layɛ an ka yɛlɛma don ko la yɛlɛma tɛ don ko la cogoya wɛrɛ la election nata in na an ka bɔ an ka maa wɛrɛ ta k'a bila an da la n'an m'o kɛ fitini tɔni fitini min tora mali la n'an m'o kɛ o tɔni fitini fana bɛ taa ka bɔ mali ko bɛ ban pewu donc ne tun b'a fɛ k'a fɔ aw ye concernant nin voyage in eh, sema mɔgɔw ka voyage eh, new york nation des unis eh, siège la ale ni video min bɛ ka circuler ni mɔgɔw kɛlen don k'a kɛ diɲɛ wuli ko ye diɲɛ wuli ko don ka da yɔrɔ dɔw kan barisa u ye nkalon dɔw tigɛ a kɔnɔ nkalon min bɛ se ka se ka wolo fɛn na fɛn min bɛ na ni ee, mali tilali ye bari u ye kumaw fɔ kuma minnu vraiment an bɛ se k'a fɔ tiɲɛw b'a la i n'a fɔ dɔgɔyalima minnu tara ka ɲɛsin président ma qualificatif minnu tara ka tengu président de la république la aw ni ne an b'a dɔn n'an y'an sigi k'an miiri kosɛbɛ k'a fɔ ko o kumakan bɛ ten président o jogo ninnu b'a la cɛbilen tun y'a fɔ ko notre président est autiste k'a tɛ mɛnni kɛ ninnu bɔra u ko ko président tɛ yeli yɛrɛ kɛ donc n'i y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ min a ka yeli yɛrɛ ma nɔgɔn ka tila ka a ka mɛndibaliya fana fara o kan o kɔrɔ de ko le mali est en danger avec ce monsieur il n'est plus la solution il constitue désormais un problème donc ne bɛ nin kumakan kelen de tun b'anw fɛ ka nin yira aw la par rapport nin événement minnu tun bɛ ka kɛ réseaux sociaux kan pour que aw ka se k'a faamu an kana bin piège dɔ la kɛlɛ dɔ bɛ yen certes IBK ma man di bi mais an man ka sɔn fana ka bin nazaraw ka jɔ jugu la min bɛ fɛ ka an pousser an ka président labila cogo sugu dɔ la pour que olu ka se ka profiter o la ka na ni maa ye ou bien ka profiter ka na an juguw cɔngɔ an da la u ka se k'u sago sɔrɔ mali la nin de tun b'an bolo k'a fɔ aw ye activiste tv sanfɛ donc k'an bɛn don wɛrɛ